kuphwanya lonjezo ndi mlandu waukulu kwambiri pamaso pa mulungu ngakhale baibulo limatiwuza pa mlaliki 5 kunena kuti pamene ukulonjeza china chake usachedwe kukwaniritsa chimene walonjezacho pakuti mulungu sakondweretsedwa ndi chitsiru pakamwa pako pasakuchimwitse polumbira zinthu zabodza zimene iweyo sungakwanitse amenewatu ndi mawu a mulungu kuchokera pa mlaliki 5 komano pali zitsanzo zambiri m'baibulo mmenemu monga ngati lonjezo linadulitsa mutu wa yohane zimene zimatiwuza kunena kuti kuphwanya lonjezo ndi mlandu waukulu kwambiri mchaka cha 1988 president george bush senior wa ku america analonjeza anthu pa kampeni kuti akadzalowa mboma adzatsitsa misonkho koma atangoyamba kulamulira zinthu sizinakhale choncho ndipo misonkho inakwera kuposa mmene inalili poyamba tonse tikudziwa zimene zinamchitikira mkulu ameneyu analamulira teremu imodzi yokha anthu aku america sanamuvotere mchaka cha 92 chifukwa cha bodza lakeli ndipo anavotera bill clinton herbert hoover wa ku america analonjeza anthu pa kampeni kuti akadzalowa mboma adzalemeretsa aliyense chizungu chake iyeyo ankanena kuti a chicken in every pot and a car in every backyard anthu ambiri anatengeka ndi lonjezo limeneli mpaka anamvoteradi mchaka cha 1928 koma patangotha miyezi 8 ali pa mpando zinthu zinasinthiratu pamene chuma cha dzikolo chinawonongeka history imatiuza za 1928 great depression imene inachitika pa dziko lonse lapansi zimene zijatu zinachitika mu nthawi ya mkulu ameneyu herbert hoover iyeyu analamulira teremu imodzi yokha ndipo anachotsedwa pa mpando mchaka cha 1932 mwachidule ndikuwuzeni kuti anthu aku america anakwiya ndi bodza lakeli ndipo sanamvotere mchaka chimenechi anavotera president roosevelt lyndon johnson analonjeza anthu pa kampeni kuti akadzalowa mboma sadzatumiza asilikali kukamenya nkhondo ku maiko akunja koma atangolowa mboma mchaka cha 1964 iyeyu anatumiza asilikali kuti akamenye nkhondo mdziko la vietnam mwachidule ndikuwuzeni kuti johnson ndi president amene anakolezera nkhondo ya ku vietnam ndipo anaphetsa asilikali aku america oposa 50000 zimenezi zinachititsa kuti anthu ambiri akwiye naye ndi kuyamba zionetsero pofuna kudzipatsa ulemu iyeyu sanayime nawo pa chisankho cha 1968 chifukwa anadziwa kuti anthu sangamvotere purezidenti muhammad buhari wa ku nigeria analonjeza anthu pa kampeni kuti adzapanga create 3 million jobs pasanathe chaka chimodzi koma zimenezi sizinathekebe kufikira lero lino ndipo anthu aku nigeria ndi okwiya kwambiri ndi mkulu ameneyu mukabwera ku malawi kuno ndiye mukudziwa kale tinalonjezedwa fertilizer wa 4495 kwacha koma lero tikumugula pa 80000 anatilonjeza mafuta a galimoto otchipa mapasipoti a 14000 pano afika pa 250000 kwacha kudya katatu pano anthu akugona ndi njala purezidenti dzulodzulo lomweli anapita kuchikwawa nkumauza anthu kunena kuti musamadalire sima yokhayokha inuyo muzidya kaya ndi minkhaka kaya ndi makaka kaya ndi zipatso ndi china chilichonsecho chimene mukuchiona kuti ndi chakudya koma musamadalire sima yokhayokha zimenezo zisinthe chifukwa choona kuti panopo chokudya kulibe pamene iye yemweyu ndi amene amayima ndi chilima pa msonkhano kumatiuza kuti ndikangolowa mboma lachiwiri pano pa 22 juni pano anthu muzidya katatu pa tsiku koma lero njala yavuta akuti yayi musamadye katatu koma muzidya zipatso zosiyanasiyana muzidya makaka muzidya zinthu za ntchire ndi zina zotero pofuna kupewa kunjala imeneyi president ameneyu analonjeza ntchito 1 million within a year pano ali bize kuchotsa anthu ntchito analonjeza kuti adzabweretsa makampani anyuwani kuno ku malawi koma lero ayambapo kutseka makampani amene analipo kale anatiuza kuti dziko la malawi lidzasiya kudalira ngongole chifukwa ku malawi kuno tili ndi ndalama zochuluka kwambiri mabiliyoni ankhaninkhani koma tikunena pano ali bize kupempha ngongole ku bungwe la imf anatiuzanso kunena kuti adzathana ndi katangale koma panopa ndalama za sabuside zoposa 20 biliyoni zabedwa ndi anthu amenewa anatilonjezanso kunena kuti akadzalephera kukwanitsa malonjezo awo pasanathe zaka ziwiri ndiye kuti adzapanga rizaini ndikutula pansi udindo wawo tikunena pano tili mchaka cha namba 3 akulamulira and everything is going from bad to worse koma iwowa sanatulebe pansi udindo wawo ndiye mukawerenga baibulo pa mlaliki 5 vesi ya 4 nkudzalekeza 6 mukhoza kuona nokha kunena kuti kuphwanya lonjezo ndi tchimo lalikulu kwambiri pamaso pa mulungu akuti olankhula mabodza adzaonongeka miyambo 19 vesi yake 9 and this is evidence kunena kuti dr lazarus chakwera pamodzi ndi anzake aja akuonongeka chifukwa cha mabodza ochuluka amene ananamiza amalawi pa kampeni